ayiwa siga t'a la an man to a kunnafoni ka lase ladiriya kɔnɔ kosɛbɛ anfan de segu lamɛnba jɛkulu u ka fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka fɔ minnu yɔrɔ ka jan minnu yɔrɔ ka surun an b'u fo kanuya ale foli la kosɛbɛ min ye kunnafoni an bɛ a da walo gafe bɛ n'o ye indépendant de kana bila kosɛbɛ anfan indépendant b'i bolo kɔrɔ an bɛ taa jamana kɔrɔn yanfan fɛ bamananw ko ten ni ɲuman ma kɛ e ko ɲuman ye se ka fɔ o tɛ se fɔ ayiwa bi ye juma ye ayiwa avril kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn mm. min ye indépendant u ka bɔko ba duuru kɛmɛ naani ani bi duuru ani duuru mm-hmm. masire jɔpo ale ka sɛbɛnni don masire ko mm-hmm. ko an bɛ waati min na i ko sisan ko kabi ntɛnɛn tɛmɛnen min ye tabankɔrɔ ale dugutigi ye mm. i k'a dɔn k'a fɔ u taar'a minɛ misiri kɔnɔ safo sali waati ni ka taa n'a ye fo bi a ma ye laji ɛ misiri kɔnɔ lanfan de segu an n'an farati misiri kɔnɔ seli fana la ɛ n'a fɔra ko n'a fɔra ko kelenna seli o baraji ka dɔgɔn kosɛbɛ ɔ k'an ka kɛ kulu ye ka taa misiri la ɔ lanfan ni o baraji kɔni ka ca nka taa ka tɛmɛ min o fana na ayiwa lanfan de segu hali ni siran tɛ subonda la kumasi cɛ bɛ yen kosɛbɛ laji n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ tile saba bɔɲɔgɔnko bɔ bi min ye nin dugutigi denmisɛnnin ye u taar'a ta misiri kɔnɔ k'u to safo sali la o waati la sa i k'a dɔn k'a fɔ nin dugutigi denmisɛn in yɛrɛ a bɛ san kelen bɔ u y'a ta k'a kɛ dugutigi ye k'a sabu kɛ fɛn min ye a fa n'o kun ye dugutigi ye i k'a dɔn k'a fɔ ala ka wele ser'o ma o wele selen k'o ma i k'a dɔn k'a fɔ u y'ale ta k'a kɛ dugutigi ye mhm. nin don kɔfɔlen in na n'o ye ntɛnɛn don ye n'o tun ye avril kalo tile mugan ani duuru mhm. i k'a dɔn k'a fɔ safo seli waati maa dɔw nana mɔbili dɔ la mhm. marifaw b'u bolo i k'a dɔn k'a fɔ ni ka se ka don misiri kɔnɔ ten u donnen kɔ misiri kɔnɔ u tora ɲɛ kalakala la u ɲɛ da dugutigi kan an'u k'a minɛ ka taa n'a ye laji a bɛɛ kɛra yɔrɔnin kelen dugutigi n'alimami dugutigi a bɛɛ ye maa kelen a bɛɛ ye maa kelen ye u y'a minɛ u taara n'a ye mɔgɔw kɔni ko ko min y'u kamana gan dugutigi maa minnu nan'a minɛ olu ma lakodɔn sabu ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni nana mɔbili la marifa b'u bolo nka u nana dugutigi minɛ mun de la u taara n'a ye k'an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ dugutigi n'a bɛ bolo ɲuman kan n'a tɛ bolo ɲuman kan nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mɛnaka mara yɛrɛ ye ni tabankɔrɔ b'o fɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɛnaka a bɛ waati bɔ bi basigibaliya o ɲɔ ɲɛnen don mɛnaka kosɛbɛ mhm. janko waati min na n'a fɔra ko min ye barkhane fo ka taa se force takuba ma mhm. ni olu y'u ka minɛnw cɛ ni k'u kɔ don mhm. i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu ye maa juguw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bagan suɲɛnaw ye mhm. o tɛmɛnen kɔfɛ min ye binkannikɛnaw ye eh. kab'u tulo donna la k'a fɔ ko Barkhane ani Takuba taara wa ah. i k'a dɔn k'a fɔ laji u ye mɛnaka kɛ u dagayɔrɔ ye mhm. ka mɔɔw bɔnɛ u ni na ka mɔɔw bolofɛnw ta ka taa n'u ye mhm. ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi min ye tabankɔrɔ yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ yen nɔ a ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ mm. sabu ka d'a kan u yɛrɛ jɔrɔlen don ko nin yanni nin don cɛ ah. i k'a dɔn k'a fɔ araba min n'o kɛra ntɛnɛn don ye mm-hmm. eh, yɔrɔ dɔ bɛ u ka yɔrɔ la n'u k'a ma ko tinfadimata mm-hmm. i k'a dɔn k'a fɔ a ni mɛnaka cɛ o bɛ taa kilomɛtiri mugan ani duuru la mhm. laji i k'a dɔn k'a fɔ walejugu dɔ fana kɛra yen min kɛra maafaa ye mhm. o b'a jira k'a fɔ ko min ye mɛnakakaw fanfɛla ye yen nɔ sa basigi kɔni a sabatilen tɛ yen kosɛbɛ mhm. nin waati in na u yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don u ka welewele da kɛn bɛ mun ye min ye transition ɲɛmaaw ye min ye faamaw ye yalima u hakili bɛna to mɛnaka la ka kɔlɔsi da u kan walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na wa o waati in kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ mɛnakakaw u yɛrɛ kɔni wulilen don mm. hali n'a y'a sɔrɔ jɛkulu min bɛ yen ah. n'u ko ko mouvement pour le salut de l'Azawad mm. ka fara Gatia kan mm. olu bɛ ka baara min kɛ walasa u bɛ se ka kɛlɛbolow k'u kunbɛn cogo min na n'o ye maajuguw ye nka i k'a dɔn k'a fɔ olu fanga tɛ s'u la k'u kɔni b'a ɲini an bɛ waati min na sisan min ye cɛmancɛ fanga mɔgɔw ye n'o ye transition ye u ka wulikajɔ kɛ gɛlɛya min bɛ ninnu kan bi n'o ye mɛnakakaw ye u bɛ se k'a dasa cogo min na maa min kɛra sɛbɛnni kɛbaa ye o ye masire jɔbi ye l'enfant de Segu ala ka jisuma k'a fura ye amina ya rabi min ye dugutigi alimami i m'a fɔ a bɛɛ tɛ maa kelen a bɛɛ maa kelen ye alimami jɔyɔrɔ la a bɛ yen a bɛ yen dugutigi jɔyɔrɔ la a bɛ yen l'enfant ala k'a ɲuman segin amina ayiwa ka denbaya maaw ma l'enfant nin na maa caman kɔni siran n'a fɔra ala ka so n'o ye misiri ye k'an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn kosɛbɛ min ye mugutigiw minnu fana bɛ marifa ta ka taa don yen marifatigi kɔni taayɔrɔ tɛ misiri kɔnɔ tɛ misiri kɔnɔna kɔni an k'o bɔ a la an taara alabato de la ta ye marifatigiw ka misiri kɔnɔna sen bɔ a la kosɛbɛ l'enfant n'i ye indépendant bila min ye studio tamani ne b'ale ta ayiwa studio tamani an filɛ jamana in kɔnɔ hali bi an bɛ bamakɔ yan l'enfant a ko maa dɔ kɔni olu kɔni nimisi wasara ka sabu kɛ mun ye logement sociaux ko lisi kura bɔra ayiwa wa lisi kura min ni o bɔra ka bin a l'enfant ko maa dɔw nisɔndiyara ayiwa Eh, maa minnu mana yɔrɔ olu na nisɔndiya olu bɛ nisɔndiya ɲɔɔn tɛ mm. kun fɔlɔ bɔlen ah. o bisibasa cayara dɛ kuma cayara ɔ bamananw ko nin yɔrɔ la mm-hmm. ko ni dɔ ka ba ma faa dɔ ka na tɛ diya ɔ maa minnu ni bisi basagara kun fɔlɔ n'olu caman taara woyo fɛ kɛra sababu ye mm. ɔ maa caman minnu tun bɛ kɛrɛfɛ mm-hmm. olu k'u yɛrɛ y'a ko kɔnɔ kosɛbɛ ɔ ta diyalen sa wa mm-hmm. olu ka fan fɛ walayi l'enfant de Segu studio tamani a ko logement sociaux ko min filɛ nin ye min ye lisi wɛrɛ bɔra ko kura ci wɛrɛ min bɔra ka bin mm. maa minnu garisɛgɛ fara ci k'u sɛbɛkɔrɔ ni nisɔndiyara a ko n'i ye nin lisi in ta k'a lajɛ mm. e ko lisi wɛrɛ na bɔ nin kɔfɛ wa la liste définitive yɔrɔ o kɔrɔ ko lisi définitive ko lisi min bɔlen filɛ o y'a kuncɛlen ye fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ bilen fɛn t'a kɔ ayi ɔ n'i y'a fɔ ko lisi laban ma fili i ma fili ɔhɔn ko wa nin y'a lisi laban bɔlen Ɔhɔ. lanfan maa minnu n'u y'u yɛrɛ ye nin kulu kɔnɔ Mhm. lanfan segu maa ba kelen maa kɛmɛ kɔnɔntɔn ani maa bi saba Mm. olu de ye nin baɲumankɛ so in logements sociaux ko olu ye a sɔrɔ kosɛbɛ kunnafoni a bɔra ka bi min ye araba don Mhm. kalo tile mugan ani wolonwula an filɛ kalo min na avril kalo Aha. i b'a ye k'a fɔ a bɔra ka bi minisiriso min ni o bɛ habitat ani urbanisme kɔni kofɔ Aha. minisiriso yɛrɛ ye kunnafoni bɔ ka a bi tali kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an k'a lajɛ minisiriso ka kuma la mhm. lanfan de segu ko n'i ye a tira ta k'a lajɛ mhm. a ko kabiri ni kunnafoni in bɔra ka bin ko maa si ma ɲugun yɔrɔ sɔrɔ a la ayiwa ŋunuŋunu kuma ma fɔ foyi ma fɔ maa ma ɲugun sɔrɔ a la maa m'a fɔ a finnen jango a jɛlen a kɛra nisɔndiya yɔrɔ ye k'a kɛra nisɔndiya ye jama fanba ayiwa lanfan de segu min ye de studio tamani mhm. a ko ne lajɛ ko nin ye a siɲɛ filanan ye ah. walima deuxième tranche o tɛ tako filanan ye bamakɔ yan ni nɔ i bɛ ka programme min ni a bolodalen don jamana yɛrɛ ka eh, programme gouvernemental lanfan de segu n'o bɛ o kofɔ mhm. i bɛ k'a fɔ ka sabu kɔni kɛ mun ye mhm. so ba tan ni fila kɛmɛ duuru bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ logements sociaux min ni jamana yɛrɛ ye olu baaraw kɛ wa baara kɛra yɔrɔ min na o de ye eh, tabakɔrɔ ye o tabakɔrɔ ko n'i ye a ko de ta k'a lajɛ Lanfan kabiri ayiwa lisi in kɔni ni a bɔra ka bin kosɛbɛ ko maa minnu i bɛ k'a fɔ tiɲɛtigiya tiɲɛ yɛrɛ la ni hali o y'a sɔrɔ ɛɛ lisi kunfɔlɔ bɔlen a lanfan o ma dogo mɔgɔ la dɛ a ma dogo ɛɛ lisi kunfɔlɔ kɛ a ŋunu kuma ni a ma sɔn kuma cayara a kɛra sonyali ye karisa n'a ka karisa n'a man kan kosɛbɛ ko kabiri lisi in kunnafoni fɔlɔ ni a bɔra ka bin a lanfan ko maaw ye caman réagira dɛ maa caman kɔni kumana kosɛbɛ k'a fɔ jamana in kɔni kɔnɔna k'a fɔ a ko kɛcogo ma ɲa a kɛra ayiwa k'a daja dɔw la ye kosɛbɛ minnu y'a sɔrɔ n'olu n'a man kan ko ŋunuŋunu kuma cɛra ayiwa kunfɔlɔ kɔni na ayiwa a ko n'i y'a lajɛ o kɛra ka bɛn février kalo tile kɔnɔntɔn ma o lajɛ lanfan de segu a ko tiɲɛna o man ɲa min kɔni kɔ ŋunuŋunu kuma ani ayiwa o ko kɔntɛsiteli k'a man ɲa min kɔni kɔ minisiriso ale kɔni ye n'o bɛ habitat ni urbanisme kɔni kofɔ minisiriso sina k'a fɔ ten a sɛbɛn a y'a bila ji rɔ Eh, kunfɔlɔ ma kɛ eh, e ma bɔ woyɔ kalama ko bisi b'a sara ɔ ko kunfɔlɔ in mhm. ka sabu kɛ maa caman ɲugunna a ko la kosɛbɛ maa caman banna a kuma cayara mhm. ɔ minisiriso yɛrɛ ko mhm. ni ka o kɛ ko lankolon ye kunfɔlɔ min bɔra lanfan de segu maa minnu yɛrɛ kɛra a yuruguyurugu kɛbaa ye ka tɛgɛ da a maa dɔw kan eh, lanfan de segu kosɛbɛ ale bi studio tamani a ko nka nin lisi min bɔlen filɛ ni dɔwɛrɛ tɛna bɔ a kɔfɛ bilen ayiwa lisi définitive min kɔni filɛ nin ye nin logement sociaux min filɛ nin l'enfant de segu a i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ na ko a kɛra nisɔndiya ye i janko association malienne de lutte contre euh, la délinquance financière l'enfant de segu olu yɛrɛ kun wulila ni a kuma ye kuma caman ka sabu kɛ ayiwa ko yuruguyurugu min donnen filɛ a la kunfɔlɔ bɔli la olu kɔni kumana ko nka an bɛ don min na i ko sadani na l'enfant k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la mhm. lisi min kɔni bɔlen filɛ nin ye mhm. ko kɛra lisi ɲuman ye wa bɛnn'o ma a diyara u ye tare tare mhm. hali kunfɔlɔ ma ɲa a l'enfant kɔni min kɛcogo ɲɛna k'o ka fɔ dɛ kosɛbɛ min ye tiɲɛna ko filanan ye a ko a kɔni ko u jɛnna ni a ye wa ko lisi jɛlen don maa dɔ bɛ yen n'o ye musa usumani ture ye ale yɛrɛ y'i bɛ k'a fɔ association dɔ bɛ yen ale ye o association o ɲɛmaa ye kosɛbɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛna an bɛ don min na i ko bi n'a ka biya ayiwa l'enfant de segu min ye sanction ye ayiwa ko o kɔni o de kan ka se ka ta ka da kan yaasa ayiwa o bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko la ka maaw kɔni éviter maaw bɛ se ka kow kunbɛn cogo min na maaw yɛrɛ bɛ se ka kisi yuruguyurugu ma cogo min na n'o tɛ k'a kɛ ten tɔn a mana kɛ n'a kuma fɔra ka a ko da k'a kana kɛ ten dɛ l'enfant min ye sanction ye maa minnu mana ko waleyajugu kɛ ko bɛnbaliw kɛ walima ka yuruguyurugu ta ka don ko la l'enfant ko u ka ɲangi kosɛbɛ yaasa an na kisi ni ɲɔgɔnna camanw ma min ye ayiwa musa usumani ture ale ka kuma la l'enfant de segu n'ale association ɲɛmaa ye a ko an bɛ don min na i ko bi n'a ka biya a ko tiɲɛ n'a ka tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ye jamana in lajɛ i bɛ se ka maa kolo kololen sɔrɔ i bɛ se ka maa kalannen kɔni sɔrɔ kosɛbɛ ko nka k'a kɛ ni ko yɛrɛ kɛra ten l'enfant foyi tɛ bɔ a la sanction tɛ ta a ko n'an tora o fana bolo kan k'an m'an ko min ko k'an ja min ko sini tɛ jamana in ye sini t'an ye dɛ n'an tora nin bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ maaw ka ɲangi janko n'a gɛnna ka jɔ maa minnu maa min na l'enfant de segu ɔ ko n'o tɛ e ko taa yɔrɔ na se jamana in na wa musa usumani ture ale ka kuma na ayiwa a ko nin ye jigisigi ye ka sababu kɔni kɛ logement sociaux minnu kɔni filɛ nin ye maa minnu y'a ɲini k'a sɔrɔ l'enfant ko o kɛra jigisigi ye olu kɔni bolo ayiwa studio tamani ale ka kuma la hali bi bɛ ko min na o ma ban o ma ban min ye maa minnu kɛra a ko tɔnɔbɔbaaw ye walima minnu yera a ko kɔni kɔnɔ a caman kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la u yɛrɛ ko lisi min bɔlen filɛ nin ye a ko tiɲɛna ko nin ye lisi ɲuman ye kosɛbɛ ka sabu kɛ olu kɔni ye a ye a ko kɔnɔna na dɛ ka sabu kɔni kɛ ayiwa min ye jigisigi ye i janko maa caman janko du caman olu na u yɛrɛ ye dutigiya la l'enfant de segu ko ni a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ hmm. waati min na i bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la hmm. kuma caman kɛra walima waati jan kɛra ka maaw kɔni to kɔnɔni na hmm. ko nka lisi min bɔlen filɛ nin ye bubakari gimara sibi ka kuma la ale ye président n'o bɛna tali kɛ fédération des associations des bénéficiaires l'enfant de segu a ye demandeur du logement sociaux l'enfant olu kɔni ka kuma ale ka kuma la ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali kɔni sɛmɛnen a la a ko tiɲɛna ale kɔni a nisɔndiyara ka sabu kɔni kɛ sɛbɛn fura filanan min bɔlen filɛ nin ye ni bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye k'a fɔ a ko kɛra tiɲɛ kan ɔ maa minnu ye a sɔrɔ l'enfant de segu ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa ko u ni a ka kan nka ale ye nka fɔ nka ye mun ye l'enfant de segu min ye maa ba kelen ani maa kɛmɛ kɔnɔntɔn maa bi kɔnɔntɔn ani saba l'enfant de segu i b'a ye k'a fɔ ko olu de ye a sɔrɔ ɔ nka ale ko a ka nka ye mun ye dɛ ka sabu kɔni kɛ n'i y'a lajɛ min ye lisi la Eh, kunfɔlɔ min bɔlen filɛ nin ye ayiwa ko a tɔni min bɛ kɔ ko yali o bɛna kɛ cogo di ayiwa ɲininkali kan ka ko fana la tɔni bɛ kɔ mhm.
yalima o bɛna kɛ cogo di cogo di an n'an sigi k'o don fana kɔnɔ ɔhɔn mhm. n'o tɛ mhm.
l'enfant lisi filanan kɔni bɔlen o tara ka bɔ lisi maa hakɛ min na ayiwa ko du damadɔw bɛ kɔ ko yali o ko bɛna kɛ cogo di ayiwa l'enfant a kɔni a ka ɲininkali bolila o kan a ko a bɛ a ɲini min ye jamana marafamaw fɛ i janko an bɛ don min na i ko bi na ka biya l'enfant de segu u ka a lajɛ min tora kɔ o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na walima u k'a dɔn ni fɛn tɛ bɔ fana ko o tɛ dama dɔn l'enfant de segu a ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a fɔ ko u ma nisɔndiya ko n'i y'o fɔ k'u ye nkalon kɔni tigɛ u nisɔndiyara bi u nisɔndiyara sini ko nka hali bi a maa minnu olu y'a sɔrɔ o bɔra so tɔ min na l'enfant de segu tɔ min bɛ kɔ dɛ l'enfant k'u k'u hakili to o la yaasa ayiwa o fana kana kɛ u kana to kɛ dɔn siya ye kɛ dun ka tɛmɛ l'enfant de segu monsieur sibi l'enfant de segu a ko nka min ye nimisa ye ko b'a la dɛ a ko o nimisa tɛ dɔwɛrɛ ye a ko kabiri n'i ye a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye logement sociaux a kunfɔlɔw caman kɔni dira ko nka an bɛ don min na ko bi na ka biya o du camanw de fana bɛ yen l'enfant de segu a ko kabiri ba fila ani kɔnɔntɔn deux mille neuf sow dira maa dɔw ma l'enfant hali bi maa ma se ka maa ma taa don so kɔnɔ kosɛbɛ a caman bɛ yen a caman i bɛ dɔ kɔnɔ dɔwɛrɛ b'i bolo ka tila ka taa ni baɲumankɛ so jamana tɔgɔla ta k'a minɛ k'a datugu nka k'i kɔ don hali n'a ci tɛ maa minnu ye fo ka bin falen a kɔnɔ a ko ten wala fo ka bin falen a kɔnɔ l'enfant de segu wa a ko o so bɛ yen kabiri ba fila ni kɔnɔntɔn san l'enfant ko ka o fana lajɛ ko kɔni ye nimisa ye bi kosɛbɛ l'enfant de segu ka sabu kɛ maa dɔw a bɛna olu kɔli a la ɔ maa dɔw dun bɛ yen l'enfant olu ni a ka kan kosɛbɛ min ye sibi kɔni ka kuma la ko a bɛ a ɲini mm. min ye otoritew ye mm. jamana mara faamaw texte sariya min bɛ ayiwa logement sociaux la u ka sariya in bato mm-hmm. l'enfant de Segu mm-hmm. min ye otorite ye sa mm. k'u k'u jija ka u fasa fili mm-hmm. ka wuli k'u jɔ cɛjan jɔyɔrɔ la sariya minnu bɛ yen komisɔn ani maa minnu b'a ko kɔnɔ hali minisiriso ko gouvernement yɛrɛ ka wuli sa ka farankan kɛ dɛmɛ na l'enfant de Segu ka sariya a bɛ se ka bato cogo min na ni n'a ka kan n'a dir'i ma i kan k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ ɔ ka ka a kɛ kabiri ba fila ni kɔnɔntɔn san a so dɔw datugulen bɛ yen u tɛ taa u tɛ maa ci o b'a jira ko soko t'olu la u kɔni b'a minɛ de ka maa dɔw kɔni mago sa a ko la ko ka hakili jigin ye studio tamani ka kuma la a ko lisi kunfɔlɔ min kɔni bɔra maa minnu y'a kɛ yɛrɛsagokɛ ni tanga yɛrɛkɛ ye a ko hali bi n'a ka biya l'enfant de Segu ko dɔw bɛ n datugulen bɛ kaso la n ko kosɛbɛ ɔ ko nin min talen nin sariya min talen filɛ ka nin waleya nin bɛ a jira k'a fɔ ko maa i se k'i jigi sigi min ye jamana a bɛ ka mara bolo min kan kosɛbɛ n'o ye falen nɔfɛ ko ye mali kura mali kura hakilinaw ka ta kosɛbɛ nka ni sanction min tara l'enfant olu ka waleya o ka waleya ayiwa studio tamani ka kuma don ayiwa l'enfant siga t'a la an b'an to a kunnafoni ni k'a lase kosɛbɛ kadiriya kɔnɔna na ni Indépendant an bɛ segin ka don a kɔnɔ ayiwa Indépendant ale b'i bolo kɔrɔ Indépendant ka bi bɔli don ale bɛ Masire Jɔpu laji n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko mouvement pour le salut de l'Azawad mm. a ɲɛmaaba n'o y'a secrétaire général ye oh. i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ maa wɛrɛ ye Musa Ag Asharatuman nɔ mm -hmm. i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye welewele da ka ɲɛsin a nɔfɛmɔgɔw ma mm. laji nin ko in a bɛ sigi sen kan don min na oh. a yɛrɛ ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ sunkalo sali o hukumu kɔnɔna la o bɛ ka sɛnsɛn ka na mm -hmm. ko nin waati in kɔnɔna la mun de bɛ yen nɔ mm. maa jugu dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka paraw bila foro la sabu ka d'a kan ale nɔfɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ mouvement pour le salut l'Azawad kɔnɔna la k'u n'u hakili bɔ ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ a ma ko plateforme ni olu ye lajɛba kɛ ani jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fo ka taa se kɔkanmaaw ma min kɛra juin kalo tile tan ani naani san ba fila ani san tan ni naani o lajɛ kun tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan bɛn ani kelenya a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na mm. n'an b'a wele ko accord d'Alger oh. i k'a dɔn k'a fɔ o maa minnu bɛ o hukumu kɔnɔna la mm-hmm. min ye u ka secrétaire général ye n'o ye Musa Ag Asharatumani i k'a dɔn k'a fɔ a ko nin waati in na mhm. an bɛ jamana min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ silamɛya diinɛ a matarafalen don kosɛbɛ mhm. ko yanni a k'a da don baro in na ka kuma fɔ a ka mɔgɔ ye k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ dugawu don kɛ dugawu don a bɛ kɛ jɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɔnɛna u ni na fo bɔnɛ kojugu marisi kalo laban in na fo ka taa se avril kalo n'an b'o kɔnɔna la o daminɛ na ko wa k'a b'a jira bɛɛ la k'a fɔ ko silamɛw kun don k'a bɛ dugawu kɛ furew ye ni ka hakilisigi di u somɔgɔw ma k'o de kɔnɔna la sa k'a kɔni b'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko maaw bɛ yen u bɛ fɛ k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na sigida ninnu na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa jugu don sabu ka d'a kan olu de ye maa faalaw ye k'u bɛ maaw kunkari ɲɔgɔn na o tɛna k'a la baasi ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la sabu ka d'a kan ko ni maa min n'i yera nin ko la i k'a dɔn k'a fɔ i kan ka di sariyaso la i ni sariyaso min ka kan k'ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw maa o maa n'i yera nin ko la ka tɛgɛ da i kan k'i di i ka kan ka di yɔrɔ min na mm. musa aga asharatuman mm. i k'a dɔn k'a fɔ a ko an bɛ waati min na i ko sisan n'i ye menaka mara yɛrɛ ta k'a lajɛ mm. i k'a dɔn k'a fɔ maa jugu caman bɛ nin yɔrɔ ninnu na n'o ye terorisiw ye o tɛmɛnen kɔ min ye bagan suɲɛnaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma n'o ye maa juguw ye ani karapili maa belebelebaw n'olu kɔni bɛ mɔgɔw bɔnɛ u ni na a ko an bɛ waati min na i ko sisan n'i ye nin ko in talen ye k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u bila ɲɔgɔn na mhm. u b'u jɛnsɛn ni ka sɔrɔ ka don u cɛ la mhm. sabu ka d'a kan u bɛna mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na tajuru sara fo ka taa se siyako kɛlɛ ma ko ale tɛ ala deli o la an bɛ jamana min kɔnɔ ko bɛnkan bolonɔ de bilala a la mhm. k'a fɔ an ka sigikafɔ kɛ basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan sisan ko gɛlɛya donnen don a ko la kosɛbɛ Ɔhɔn. ko nka k'ale kɔni a sigilen don k'a ɲɛ coro maa o maa n'i tɛ sariya ninnu respecte diinɛ kɔnɔna la Ɔn. walima e kɛra maa jugu ye ka mɔɔw bɔnɛ u ni na walima ka taa ni mɔɔw bolofɛn ye k'i k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'u b'i minɛ k'i di yɔrɔ la i ni yɔrɔ min ka kan wa k'i ka kiri tigɛ a kan ka tigɛ tigɛcogo min na laji masire jɔb ko ten lanfan de segu bamananw ko ten ban ka wusa janfa ye kosɛbɛ ni sɔn kɛra ka bɛn kɛ min kan ni k'o kɛ eh, tɛgɛnɔbila sɛbɛn ye mm. a ka kan bɛɛ lajɛlen ka o bato kosɛbɛ ɔ nka ka taa eh, fereke bila gese rɔ lanfan o ye janfa ye o ye janfa ye janfa man ɲi mm-hmm. ban ka wusa janfa ye kosɛbɛ lanfan min ye le républicain mali mm. n bɛ ale ta a bɛ n bolo kɔrɔ le républicain ale kɔni kumana mm-hmm. min ye mali gouvernement mm. ale kɔni kumana a ye jalaki ta mm-hmm. ka ɲɛsin min ye faransi ma ka sabu kɔni kɛ faransi ye u bɛ jɔjɔlimajɔ min na ani koma bamayɛlɛma min na jamana in kɔnɔ yan lanfan de segu i b'a ye k'a fɔ kuma kɔni min ye mali ye jalaki a ye a ta a kun filɛ nin ka ɲɛsin faransi ma ayiwa min ye jɔjɔlimajɔ ayiwa ani bamayɛlɛma lanfan de segu n'i ye nin kominike in yɛrɛ bɔ k'a bin a kɔni a kumakan lasera maa min fɛ o de ye abudulayi mayiga ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale yɛrɛ de fana ye gouvernement ka kuma lasela ye kosɛbɛ min ye ayiwa mon colonel abdoulaye mayiga l'enfant ale nin kuma in lase min ye mali jabarani yɛrɛ la min ye ayiwa tarata kalo tile mugan ani wɔɔrɔ kosɛbɛ l'enfant de segu a ko n'i ye a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye minisiri ka kuma la abdoulaye mayiga l'enfant de segu a ko mali gouvernement ale kɔni ye ayiwa jalaki ta ka ɲɛsin faransi ma ka sabu kɔni kɛ faransi k'u ye dan sago u bɛ k'a fɔ dan min ni o bɛ tali kɛ sanukulu na a ka ja sanfɛla Mana a dugumala n'a kunnana sanfɛla jatew dɔnnen don ɔ faransi u ye dansago min kɛ o kɔnɔna na ka se espace mali ka sanfɛla na ka jateminɛ kɛ maliw kan l'enfant ko o ye dan sagonen ye ka sabu kɛ sariya o kɔni sɔsɔra wa min ye faransi ye ko u ye a caman kɛ dɛ l'enfant de segu ayiwa o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jɔjɔlimajɔ ye ani ko bamayɛlɛma faransi ko o caman minɛna u nɔ la min ye communiqué lasebaa colonel abdoulaye mayiga porte Parole n'o ye gouvernement ka kuma lasela ye ko n'i y'a lajɛ l'enfant k'u b'a jate fo ka se a ka bi duuru ɲɔgɔnna ma l'enfant de segu faransi ye min kɛ sariya sɔsɔ a ye min kɛ ayiwa ni o man ka kɛ dansago kɔnɔna na i n'a fɔ an bɔra ka min kɔni fɔ l'enfant de segu janko min ye ka ta ka ɲɛsin mali an ka armée ma mali wolomasiriw tabaaw olu ma l'enfant de segu ko n'i y'a lajɛ min bɛ sanukulu kofɔ n'o bɛ drone kɔni kofɔ l'enfant ka o bila ka yaala kɛ sanu sanfɛ ka jateminɛ kɛ mali sɔrɔsiw kan l'enfant de segu i b'a ye k'a fɔ jɔjɔlimajɔ hukumu kɔnɔna na ani ko bamayɛlɛma o kɔnɔna na l'enfant de segu ko ni a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ an k'a lajɛ l'enfant de segu o baara min kɛlen filɛ ayiwa faransi fɛ kangari dara u ye ka sabu kɛ ɲuman kɔni tɛ minisiri ka kuma la l'enfant de segu a ko n'i ye a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ o minisiri kelen abdoulaye mayiga n'ale jamana ka kuma lasela ye l'enfant de segu o kunnafoni kelen kɔni kɔnɔna na l'enfant maa b'i to zirabulu kari la ka Ntolen den ta kosɛbɛ i to la ni ka kangari wɛrɛ da ayiwa min ye faransi ye l'enfant de segu bɛ k'a fɔ o jalaki n'i y'o ta k'a lajɛ a ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka nin min kɔni kɛ ka fɔ mali wolomasiri tabaaw mana ko o ko kɛ ni an wula ka taa fan fan u de bɛ wuli cɛlaki l'enfant de segu ni ka taa ayiwa jɔjɔlimajɔw kɛ l'enfant de segu o kangari kɔni ka da u ye a ko janko ni an ye a ta k'a lajɛ mhm. waleya dɔ kɛra sisan ni o kɔni o kɛra ko ye mhm. min ni a kɛra gosi l'enfant de segu a ko n'i ye o ko yɛrɛ ta k'a lajɛ mhm. o kan min kɔni filɛ n'o kɛra kɔsana ko ye o kɛra waleya kɔni l'enfant de segu ni a ma kɛ sariya kɔnɔna na sabu kɔni kɛ faransi k'a ka drone ta ka wuli sanfɛ ni o y'a ka sanukulu jateminɛba ye n'o kɛra kalo in yɛrɛ tile mugan tɛmɛnen an kɔrɔ l'enfant de segu gosi kunna ni ka taa jateminɛw kɛ ni ka taa ayiwa jɔjɔlimajɔw kɛ l'enfant de segu i b'a ye k'a fɔ ko olu jalakiw taara ka bin minisiri ka kuma la a ko ka hakili jigin kɛ min ye kabiri waati min na min ye ayiwa faransi u ka wolomasiri tabaw l'enfant ni o yirala k'a fɔ u k'u ka minɛnw u ka koso n'u ka koso kasaw cɛ ka jamana in bila u dagalen tun bɛ kan min na n'o bɛ gosi kan kɔni kofɔ l'enfant ko ma nka a ma bila mali wolomasiri tabaw ka bolo kan wa kabiri kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ɔ l'enfant de segu kabiri o kɛra min ye jalaki kɔni ɲɛsira faransi ma ka sabu kɔni kɛ faransi yɛrɛ ma tacogo ni bilacogo dɔn o ko yɛrɛ la tɛ foyi la jɔjɔlimajɔ ani bamayɛlɛmaw kɔ l'enfant de segu a ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ min ye faransi u ka nin baara in kɔni ye kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ l'enfant de segu a ko n'a lajɛ min ye faransi ye jira k'a fɔ tiɲɛna u bɛ waleyajugu kɔni na u bɛ ka nin kojugu kɔni kɛ Kosɛbɛ. k'a dɔ wɛrɛ ye jɔn ye Ah. min ye kunnafoni n'o ye image jugu ye Aha. hakili la an y'an da dɔ la kunnafoni dɔ tɛmɛnen sen fɛ Kosɛbɛ. faransi ye o jajugu minnu ta wa ko faransi ye a a jɔra la k'a fɔ faransi bɛ waleyajugu min na ko u yɛrɛ bɛ ɛɛ, bolo bɛ nin na kɛ u kala ye Kosɛbɛ. sabu kɔni kɛ u y'o jajugu min ta k'olu jɛnsɛn ani ko bamayɛlɛma minnu ni faransi bɔra ka olu bɛɛ ka olu kɛ nin waati na l'enfant de segu ni ka jajugu sogolo ɲɔgɔn kan ka olu kɔni ci kun ni ju tɛ ayiwa ja minnu na kosɛbɛ hali bi miɲɛ république ka kuma la l'enfant de segu a ko ka olu nkalon ani o kow ni civil minnu bɔnɛna ka o kɔni o nkalon ta dɔrɔn k'o da kɛ tɔgɔ tiɲɛ ka ɲɛsin mali wolomasiri tabaw ma ko faransi ka ko filɛ nin ye dɛ alors que n'an y'a lajɛ bi mali surasiw mali wolomasiri tabaw engagement min bɛ u la wulikajɔ min bɛ u la hakilina ani kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye Ayiwa. l'enfant de segu min ye jamana mali a dugukolo fan tan ani naani k'a bɛɛ lajɛlen kɔni lakana k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fasodenw ta ye l'enfant de segu fasodenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na Kosɛbɛ. ayiwa ko o de ye eh, mali wolomasiri tabaw ka hakilina ye bi l'enfant de segu hali n'o y'a sɔrɔ faransi bɛ k'a fɔ fɔ cogo wɛrɛ la mhm. ko ka hakili jigin k'a fɔ gouvernement u bɛ mali u bɛ malidenw hakili jigin mhm. min ye kalo tile mugan ani kelen mhm. u bɛ k'a fɔ patrouille dɔ bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni kofɔ waati min na o bɛ a ka o patrouille yɛrɛ ko o wulila faransi fɛ u ka avion dɔ bɛ yen n'o bɛ mirage 2000 kɔni kofɔ o de kɔni o wulila san ni dugu cɛ l'enfant de segu ni ka jateminɛw kɔni kɛ k'a bɛ siɲɛ caman bɔ ka masɔrɔ u bɛ k'a kɛ a ma kɛ sariya kɔnɔ min ye mali sɔrɔsidakaw t'a kalama an tɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ i bɛ k'a fɔ ko o fana o min kelen filɛ nin l'enfant i bɛ k'a fɔ ko o fana o ye dansagon ye min ni o caman kɛra ayiwa faransi ale fɛ l'enfant de segu ko n'i ye a ko lajɛ hali bi n'a ka biya a ko gosi ta min filɛ nin ye o wulikajɔ min kɔni filɛ nin ye l'enfant de segu o kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ faransi ye tɔgɔ tiɲɛ min ta a ɲɛsin wolomasiri tabaw ma gosi kosɛbɛ ni fali minnu kɛra ani jajugu l'enfant ko dɔwɛrɛ tɛ min ye ayiwa u bɛ se ka cogo min ka eh, mali sɔrɔsiw olu galabu fa walima ka population eh, ɲugun a ka sɔrɔsiw la l'enfant ko a kun dɔnnen don n'o ma min fara mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ n'u ka galabu kɛnɛya kan Ah. l'enfant ko faransi ka nin jɔjɔlimajɔ ni nin bama yɛlɛma u bɛ nin min na l'enfant de segu k'o tɛna foyi bɔ an ka wolomasiri tabaw olu kɔni t'a la kosɛbɛ ka sabu kɛ ni sɛ caman min filɛ nin ye janko nin provocation ni o ye laɲini ye eh, faransi fɛ ka eh, laɲini ta ka se mali kɔni ma l'enfant de segu ko o min kɔni filɛ nin ye ko nka a biri nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ kabiri don min na jamana mara faamaw kabiri fevrier kalo tile tan ani seegin ba fila ani mugan ani fila gouvernement m'a jira k'a fɔ min ye faransi ye o l'enfant de segu u ka taa Ahan. u ka minɛnw u ka koso ni koso kasaw Kasa, cɛ ahan. k'a bɛɛ cɛ ko hali délai tɛ d'u ma Kosɛbɛ. ɔ kabi o de kɛra l'enfant kɛra ko n'i ye jɛgɛji bɔn jakuma tɔn na min ye faransi ye Ah. u ma se k'o dayɔrɔ sɔrɔ u golo la Ahan. faransi ma se ka faamuyali foyi sɔrɔ Kosɛbɛ. ɔ ni anw bɛ tiɲɛ kan faransi kɔni ta ye nin ye u bɛ ka fɛn o fɛn kɔni kɛ l'enfant de segu ko nin bɛɛ lajɛlen ye ten ye wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye nkalon ye l'enfant de segu ayiwa u y'a jira k'a fɔ u bɛ bɛɛ lajɛlen mhm. maliden ani diɲɛmaa kɔni kɛ a seere ye mhm. k'a fɔ nin min filɛ nin ye mhm. ni faransi bɛ k'a kɛ nin taabolo min filɛ nin ye ko l'enfant jɛn ma kɛ n'a ye bi wa jɛn tɛ kɛ n'a ye wa u b'a ɲini faransi fɛ l'enfant de segu u ka mali bonya mali ni bonya ka kan u k'an karama an ni karama ka kan siga foyi t'o la n'u tɛ se k'an bonya u k'an to an dama n'u tɛ se k'an karama u k'an to an dama siga t'o la n'o tɛ faransi l'enfant de segu bɛsɛnkɔniciya min bɛ u la ko a dɔnnen don wa tuguni kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔn kan ye kosɛbɛ ne ka da faransi ye u ka mali bonya ka mali to a ka bonya kɔnɔ ka mali karama ka an to an ka karama kɔni kɔnɔna na l'enfant de segu kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye fevrier kalo de tɛmɛnen ni gouvernement kɔni ye nin hakilina in kɔni ta k'a jira faransi kɔni fɛ u bɛ se k'u ka minɛnw cɛ cogo min ka taa l'enfant de segu ko hali délai dɔ ma da u ye dɔ ma bolo da ɔhɔn o kɛlen min ye faransi kɛlɛbolo min bɛ yan n'o b'u tɔgɔ la barikani ani takuba l'enfant de segu n'olu kɔni ye u ka minɛnw cɛ a yɔrɔ ma lankolonya o ayi mali wolomasiri taa cɛ ani malidenw ka sigi u sigi a bɛɛ kɛra kelen wa hali a cɛli o kɛra an jɔlen ɲɛna kosɛbɛ autoritéw yɛrɛ de turu jɔ a ta ye fɛn o fɛn fɛn fɛn kan ka kɛ l'enfant de segu u y'a bɛɛ lajɛlen ye eh, an yɛrɛ b'o fɔ bamanankan la o mhm. ko taabaa tɛ banakɔtaa ɲuman kɛ mhm. Mhm. nka kɔlɔsili nana u kan l'enfant de segu u ma se ka dankari kɛ kosɛbɛ min ye mɔri kulubali ye ale ye baaraminɛ kalanden n'o ye stagiaire ye républicain kosɛbɛ l'enfant nin y'ale ka laseli ye hakili la eh, bamananw ko ten ko kumaba falen tɛ mankun ye an bɛ eh, i bɛ o ma dɔ fɔra de laji hmm.
dɔ fɔra o ka da nin kangarida kan in kan i k'a dɔn k'a fɔ min ye faransi ye n'o ye faransi armée ye i k'a dɔn k'a fɔ nin kalo in tile mugan ni seegin o kun tɛ lamusadon ye wa u sera k'u bolo fila ta k'a kɔrɔta ten ko mali ye ɲangini min da u kan mali ye fɛn min fɔ u ma k'u jɛn tɛ n'a ye bi u jɛn tɛ n'a ye sini. n b'a fɔ a ma da o la dɛ. aa ma da u la mali ye min fɔ ma ma da u la a ma da u la jɛnu jɛmaliya bamananw ko ten dosokɛ kɔrɔ t'a sonsoro cogo bila ka bɔ a buranna la ayi o t'o bila ɔ faransi dɔnna sa o ko n'i y'a ye k'a fɔ mali b'olu jalaki k'a fɔ k'u nana maa fa de la jamana in kɔnɔna la yan ani ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ dogo dogo kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ sɔn fiyewu laji u ka mini ɛ, maa min bɛ yen n'o o y'u ka porte parole yɛrɛ ye o tɛ pascal lani ye wa Pascal. pascal lani n'ale ye kolonɛli ye a ko an bɛ waati min na i ko sisan mali kɔni a ye faransi jalaki kosɛbɛ ko k'a fɔ sanfɛla min ni sanakuluw bɛ taa o yɔrɔw la an'u ka subahana masinw mm. ko mali kɔni k'a ye dansagon k'a ko la gosi yanfan fɛ mm-hmm. ko kalo tile tan ani kɔnɔntɔn mm. kalo tile mugan kalo tile mugan ni wolonfila mm-hmm. n'o ye an bɛ avril kalo min na i k'a dɔn k'a fɔ k'olu faransikaw an'u ka sanakulu n'u ka doroniw mm. k'olu kun b'u ka jo sariya kɔnɔ Ee u ye min kɛ dɔn n'o jalaki olu b'u ka jo kɔnɔ k'olu kun b'u ka jo sariya kɔnɔ ko bari waati min na ni mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔw bɛ yen n'o maa ka sanakulu tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tɛmɛ yen fɛ janko i ka doroni ko o tuma na ko o sɛbɛn min kɔnɔna la n'o b'olu yɛrɛ bolo ko gosi t'o la
gosi kana k'o la gosi t'anw ta ye wa gosi kɔni y'anw ta ye mali jamana tɛ yan mali jamana don anw de ka daga daga tɛ yan anw de ka sariya t'a kan kosɛbɛ ɔ k'anw ta in to yen dɔrɔn kolonɛli pascal lani mhm. ale ka fɔla ko avril kalo tile mugan ani kelen tile fila kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati min na ni barkhane ani takuba mhm. n'olu ye gosi kan labila mali faamaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko tile fila kɔnɔna la ko foroba kaburu dɔ yera ye mhm. a bɛ fɔ min ma ko charnière i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sabu ye ka mankan caman wuli mhm. mali yɛrɛ ani faransi cɛ sabu ka d'a kan mali gouvernement ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko faransi ye wale min kɛ k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ k'u nana ni drone ye ka jata kɛ k'a fɔ ko mercenaire rusiw k'olu de bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ani mali sɔrɔdasiw mhm. u bɛ ka su ninnu kɔni don ko su ninnu yɛrɛ kun bɔlen don tilancɛ bɛ dugu jukɔrɔ tilancɛ bɛ kɛnɛ ma hmm. k'u bɛ kɛ ka cɛncɛn k'u kan uh-huh. ko mali y'u jalakili min kɛ oh. k'a fɔ ko faransi de kɛra maa fa caman ye an ka jamana kɔnɔna la yan hmm. k'u tɛ bɛn n'a ye bi u tɛ bɛn n'a ye sini sabu ka d'a kan hmm. ko nin min filɛ nin ye olu yamaruyalen don gosi mara kɔnɔna la ah. ko k'u ka awiyɔn wuli ye k'u ka doroni wuli ye ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u ma nkalon da irisiw la u ma nkalon da mali sɔrɔdasiw la Ɔhɔn. ko nin waati in na k'olu bɛ jateminɛ min kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye mali sɔrɔdasiw ye Mali. ko drone kɔni y'a ta k'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a filɛ nin ye u bɛ ka su dɔw ka cɛncɛn k'u kan o cɛncɛn min kɛra ko su dɔw kun bɔlen don a camancɛ fɛ i k'a dɔn k'a fɔ fankelen bɛ duguma fankelen bɛ sanfɛ Ɔhɔn. k'u ye cɛncɛn kɛ k'olu datugu maa min filɛ nin ye ni o kɔni y'u ka kumalasela ye Ɔhɔn. n'o ye pascal ye Pascal. a ko k'a bɛ min fɔ mali u k'u cogo dɔn sabu ka d'a kan ko caman kɛra k'a da faransi la hmm. k'a si tɛ faransi nɔ ye ko mali kɔni ye nkalon caman ta k'a da faransi la hmm. ko nka faransi olu kɔni b'u jɔyɔrɔ la hmm. wa hali sini eh. ni ala sɔnna min ye gosi yanfan ye k'a ɛntɛridilen tɛ olu ka taa yen laji eh, o kuma minnu eh, ne ko n k'an da an ka jamana olu ta a kuma filɛ ah, anw de ta don olu de ta don komi ɛɛ ko mana kɛ cogo o cogo Ahan. i ka kangari da i ka kangari da. kangari da ka fisa wuli ka Wuli ka bɔ sen kan. n dɔgɔ tɔnfasa kan ye Ahan.
nka kangari da kun ye k'a lamɛn n'i ma kangari da kan mɛn Ahan. l'enfant i tɔn bɛ tereke ayiwa mali gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu filɛ nin ye Awɔ. a kɛra hélicoptère ye o Ɔn. a kɛra sannakulun wɛrɛ ye o Ɔn. a kɛra drone ye o ko nin yɔrɔ ninnu ko maa man ka taama a yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma yamaruya ɲini mali gouvernement fɛ janko armée de l'air mm. k'i bi yamaruya ɲini o de fɛ fɔlɔ mm. ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ yen fɛ mm. ko nka ko an ɲɛ b'a la ko nin waati in na faransi u kɔni bɛ ka wale dɔw ta ni ka mali sɛgɛrɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko mali bɛ kɛ k'u jalaki ka sɔrɔ olu b'u jɔ sariya de kan ko ni ala sɔnna ko a kow kɔni olu b'u ka baara la mali yɛrɛ b'a ka baara la ko kumana gosi kɔni olu bɛ se ka munumunu yen sabu ka d'a kan ko sɛbɛn min b'olu bolo o t'o la ablaye jara a ka sɛbɛn don ayiwa l'enfant de segu min ye le confident ye an bɛ don ale kɔnɔ min ye jamana in an bɛ bolo min kan bi janko sunkalo ka kɔn ale ɲɛ mali ye hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye kosɛbɛ l'enfant de segu o siratigɛ kɔnɔna na an ka premier ministre kɔrɔ musa mara l'enfant de segu k'ale kɔni ye o ko in don bɛrɛ la sabu a ye taama kɛ n'o ye visite humanitaire ye bɔɲɔgɔn ye ayiwa ka dɛmɛ kɛ a seko la ka ɲɛsin population ni maa minnu bɛ ayiwa an ka kɔrɔnfɛla na yaasa se ka dɛmɛ cogo min na ayiwa l'enfant de segu o yɛrɛ fana senfɛ a ye a ɲini ayiwa ni sigida maaw fɛ l'enfant cɛmancɛ fanga o tɛ transition ye wa kosɛbɛ ka transition dɛmɛ k'a kɔkɔrɔmadon ka d'a kan o ye faso dɛmɛ ye l'enfant de segu ayiwa min ye le confident a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ kalo min na l'enfant de segu ɲɔgɔn dɛmɛ ani jamana in yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kofɔ cogo min na kosɛbɛ janko an filɛ kalo min na ni o ye sunkalo barikama ye l'enfant ko nin bɛ seereya bɔ mali o ka o bɛn ani o ɲɔgɔn dɛmɛ na k'a sabu kɔni kɛ mun ye min ye jamana in kɔni kɔnɔ siya ko o tɛ eh, gɛlɛya ye Aha. siya ko t'a la foyi t'a la maliden bɛ dɛmɛ ta ka se ɲɔgɔn ma janko ni sunkalo farala a kan o ye dɔ faralen dɔ kan Kosɛbɛ. Ɔ, ko nin waleya min filɛ nin ye l'enfant ko nin bɛ taama o hukumu de kɔnɔna na janko an ka pini- premier ministre kɔrɔ n'o ye musa mara ye ale kɔni ye a ka calendrier boloda cogo min na l'enfant ko tuguni a bɔlen filɛ ka o de yira ni ka senna bila kɛ alamisa don kosɛbɛ l'enfant de segu ni ka se tumutu mara ale kɔni kɔnɔna na min ye ayiwa confident ka kuma na a ko o hakilina kelen kɔni kɔnɔna na l'enfant de segu i b'a ye k'a fɔ nin ye a kɛra laada ko ye walima laada min ni musa mara y'a ta n'a bɛ munumunusaalo kɛ jamana a dogodogoninw fɛ l'enfant de segu ko ɲinanta in i n'a fɔ alamisa don a tun bɛ ayiwa min ye tumutu mara o kɔnɔna na ko ni a ko de ta k'a lajɛ an k'a lajɛ a kɛra jɔkun camancɛ o jɔkun tɛmɛnen o camancɛ kɔni kɔnɔna na mhm. musa mara ko a bisimilala a kunbɛnna ayiwa tumutukaw kɔni fɛ mhm. ani a ka delegation maaw mhm. lanfan de segu a ka ja tawdeniw olu fana nana u kunbɛn aéroport tumutu aéroport kɔnɔna na sanukulu jigiyɔrɔ min ye premier ministre musa mara ye ah. lanfan de segu i b'a ye k'a fɔ cɛnni ka tiɲɛ yɛrɛ la a ko a ka nin waleya min kɔni filɛ nin ye nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ siɲɛ caman a bɛ ninnu kɔni kɛ jamana a dogo ɲɛ ni ka don a kɔnɔna na kosɛbɛ n'a ka delegation bɛ nin kɛ ko nka min ye région ni o bɛ tawdeni kɔni ko fɔ ni olu nana a kunbɛn otɛli dɔ bɛ ni o bɛ otɛli auberge du désert ko fɔ lanfan i b'a ye k'a fɔ a ka delegation ba ye ni ka na u kunbɛn lanfan de segu ko i b'a ye k'a fɔ o kɔni o kɛra seereya ye k'a jira k'a fɔ min ye maa caman walima ni maa ninnu u yɛrɛ ka kuma la lanfan de segu k'a jira k'a fɔ musa mara a n'a ka delegation kunbɛnli min filɛ nin ye lanfan ko nin ye waleya waleya min ni a bɛ don ayiwa olu ka hadamadenya i janko mali an bɛ taabolo min na n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ye Kosɛbɛ. i janko sunkalo a bonya kɔni kɔnɔna na lanfan de segu a ko n'i y'a lajɛ min ye musa mara Aha. jamana in fan tan ni naani dogodogo ɲɛ ko a bɛ sennabila kɛ ka se fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ Kosɛbɛ. lanfan de segu min ye la paix jamana a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na Aha. bɛn ani kelenɲɔgɔnya jamana bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na ko janko tawdeni ko maa caman de kɔni bɔra n'o ye population maa caman ye lanfan de segu ni ka na ayiwa ni eh, basigi kɔnɔna na yaasa ka na musa mara ni ka na a kunbɛn a ka nin tumutu taama in na min ye musa mara ye lanfan de segu ko a yɛrɛ selen sa kɛlen kɔ ka foli bila population ma ni o ye ayiwa tumutukaw ani tawdenikaw ye ayiwa delegation lanfan de segu ko u ye foli di ayiwa eh, maa bɛɛ lajɛlen kɔni ma i janko maa minnu nana u kunbɛn hmm. ni ka bonyaba kɛ ka ɲɛsin u ma eh, nin hmm. yɔrɔ kofɔlen in na i janko an filɛ kalo min na sunkalo hmm. lanfan de segu ale ye kalo ye wa sunkalo ye waati ye silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn magɛn cogo min na ayiwa dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛ kɔni kɔnɔna na mhm. lanfan de segu ani basigi kɔnɔna na kosɛbɛ u ye nin kuma caman ta ka a lase mhm. i janko jamana in mago bɛ min na bi mhm. n'o ye lakana ani basigi ye kosɛbɛ lanfan o ɲinina masa in fɛ sunkalo bonya kama o bɛ se ka kɛ faso ba maliba in ye cogo min na i janko jamana ale kɔni kɔrɔyanfan min ye tawdenikaw kɔni a jira k'a fɔ nin waati min filɛ nin ye lanfan ko nin kɔni bɛna a jira olu kɔni na i janko an tɛ politiki ko kuma si la ɔ musa mara ka wuli ka nin kɛ ko nin b'a jira k'a fɔ a ka fasodenya lanfan de segu ka jamana bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ko musa bɔra ka o de yira ko mali ye nin ye kɔrɔn ani tilebi bani ni baba lanfan ko musa ka nin acte musa mara ka nin waleya lanfan de segu ko a bɛ o de yira u ye foli ni tanu kɛ ka se o ma ka o waleɲumandɔn kɛ a ka nin sennabila ka se olu kɔni ma a ko n'i y'a lajɛ lanfan de segu o maa ninnu kɔni kɛrɛfɛ kɔni a jira k'a fɔ cɛnni ka tiɲɛ yɛrɛ la u mako ani u ka hakilina bɛ min kɔni kan min ye jamana basigi ye min ye jamanadenw ye an bɛ se ka ayiwa fiya ani ɲɔgɔn kanfɔ sɔrɔ cogo min na kosɛbɛ l'enfant da donna o kuma caman kɔni na mhm. min ye musa mara ye a ye o kuma kɔmaseginw kɔni di mhm. l'enfant de segu hali n'a sɔrɔ waati bɛ an kɔ mhm. a ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ an k'a lajɛ min le confident ale ka kuma la ka kɛɲɛ ni musa mara ka nin kuma in fana ye l'enfant de segu a ko a bɛ a ɲini malidenw fɛ i janko autoritéw n'o ye jamana marabaaw ye bi ah, ah. l'enfant u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ sennɔ fɔ bɛ se k'a kɛ ka bɛn sɔrɔ cogo min na sanction min bɛ mali kan cedeao fan fɛ a bɛ se ka wuli cogo min na l'enfant de segu musa mara a ko o taabolo kelen fana kɔnɔna a b'a ɲini maliden fɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka nin transition ye k'a kɔkɔrɔma don o ye fasoden ɲumanya ye o ye faso baara ye l'enfant de segu hali n'o y'a sɔrɔ kuma caman kɔni tɛmɛna a ko kɔni kɔnɔna na nka min ye dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛw ye l'enfant de segu i b'a ye k'a fɔ du bi duuru ɲɔgɔnna dɛmɛ kɔni dira olu ma baloko ta fan fɛ musa mara fɛ a kɛra mairie kɔnɔna na min autoritéw caman tun bɛ kɛnɛ kan ani gouverneur jamana ka marabaaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'a fɔ tɔnbukutu ani min ye tawudeniw ye jamana ka mara k'a bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na o fana ye taamasiyɛn ye min bɛ ka basigi seginni kofɔ l'enfant min ye ayiwa usumani u y'a k'a fɔ nin ye ale ka nɔrɔbila ye ka bɔ le confident kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ waati koronna o banna musa t'a dɔn k'anw bɛ kati yan de ɛ musa n ye kibaru mɛn ko musa bɔra kati yan ne aa ayiwa nka hali ni n ɲɛ ma da a kan n ye kibaru minnu kɔni mɛn n dar'o la ka da kan min ye katikoro misiri ye hali n'o y'a sɔrɔ a ye caman kɛ nka n ye o kɔni mɛn k'a taara dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ kɛ nɔ na kɛ ka min ye sunkalo musaka ni nafolo an b'a fɔ musa ye k'a barika an b'a fɔ a sera kati yan a sera kati yan an ma y'a kɛnɛ kan nka an y'a mɛn da minnu na an dalen bɛ olu la barika